ọkụkọ a otu o si wee nọnye na mkpọrọ anyị na-afụ otu a ka ndị iro anyị ga-esi anọ na mkpọrọ onye ọbụla bụ onye iro gị na-ero gị iro na-enweghị ihe i mere ya ọ ga-anọ na mkpọrọ otu ọkụkọ a si nọnye na mkpọrọ otu a ndị iro anyị ọkụkọ a si nọnye na mkpọrọ otu ụmụ ọkụkọ ndị ọzọ a si wee bịa gbaa okirikiri wee na-elele ya na-akpagharịzi ebe ọ nọ otu a ka a ga-esi gba onye iro gị okirikiri kirie ya o otu ọkụkọ a si nọnye na mkpọrọ ụmụ ọkụkọ ndị ọzọ abịa gbaa ya okirikiri otu a ka ọkụkọ a na-aga adị otu a ka ndị iro gị ga-esi anọkwa na mkpọrọ ọ ga-ebi na mkpọrọ n'eke o ọ ga-anọ na mkpọrọ n'oye ọ ga-anọ ya na afọ ọ ga-anọ ya na nkwọ anyị na-asị ihe ọma mekwara anyị o mana anyị nwa bụ ndị anwa bụ ndị nke Chukwu anyị sị ndụ ogologo kpọkwa anyị ihu ihe a bụ ihe a na-akpọ ọkụkọ a bụ abụke ndarụ ọgwụ ihe a na-akpọ ọkụkọ a bụ abụke ndarụ ọgwụ na be maka ọkụkọ anụrụ mụọ ya ọnụ ị na be nto mana taa anyị na anyị na-achọ ka anyị doziere ihu ọrụ ya maka na ezigbo mmadụ Akọnuche bịa na nke m mgbe Akọnuche gwara na ya na-abịa ere nkawagharị je wetagodi sị ha nwudeni nke a afụrụ m ya n'iru nna afa mgbe na-abụ o nwere ọyị nna anyị ga-abụ ọ bịa ọ fụ ha my father na-eyi oo oh, oh, oh, hey oo e wee chọrọ ndị obe nta e wee chọrọ ndị obe nta ụmụaka chụwa na nke achụwa na ọka chụwa na ọkọ chụ na ọkọ a na-achụ ọkụkọ anyị ga na-achụ ọkụkọ n'ime ọhịa ịghọtakwala ya anyị ga-achụgide ọkụkọ chụgide anyị nwute ya my father ekwugbo anwude ya bụ ọkụkọ ọfịa ana ka a na-anwude ya a na-asụ ụtara ji otu esi asụrụ gị ịma na-asụrụ gị ụtara ji aha a na-asụ ụtara ji a na-ahụ ndị a na-ahụ ahụ ihe a na-akpọ ihe eji ihe na-e-celebrate bụ na o nwere ọyị m bịanụ ọhakwasị ya bịara ilekwa onye nke a ya buru ụzọ wee gba ụzọ bịa mụ na ya meet before six o'clock ọ pụtagori ịghọtago ewepụ na ndị ọyị m bịa ka um, ihe a na-akpara egwu na ọkụkọ n'ụlọ bụ na o nwere ụdị ihe ga-abụ ọ daa ịma ya aka ọ ya bụ ọgaranya na-ada ada ịghọtala ya ana m agwa ndị mmadụ na ọgaranya na-ada ada dị n'ụdị n'ụdị ee ihe ka mkpa bụ kedu ụdị ọgaranya nke ị ba ọ nwere ndị bara ọgaranya okwu na ụka ha na okwu na ụka na-alụ siriosuyo maliri a sị gị na ọgaranya ma okwu na ụka ju ya nwere ndị bara ọgaranya udo i ruo mgbe ọbụla na-eme ka udo chia nke ahụ ka ịba maka na udo ka mma o wee bụrụ na ọkụkọ ihe a na-akpọ ọkụkọ a bụ ọkụkọ abụke ị fụ ọ ha enwe nku egburu ya nke ya egbu adị enwe nku abụke ndarụ ọgwụ ezinụlọ ọbụla e nwere ọkụkọ dị otu a ọgwụ anaghị arụ ọrụ ebe ahụ ọ ihe ọkụkọ a na-arụ na famili ọ dịka onye debere ọbọgwụ e wee na-asị n'ụbọchị nke taata na ọkụkọ anyị ga-eji gị wee mee omenala gịnị bụ omenala omenala anyị na-eme ebe na-anọ n'iru nna afa wee bịafụ ihe bụ na mmadụ na-emeta ọyị nke o jiri aka ya metara onwe ya afụghị m akọnuche mbụ kedu afa gị ahụ Eh, ka esi afụghị m akọnuche mbụ afụghị nke esi mbụ mgbe ụwa a ji wee bido ha ntu a mụ na onye nke emekọ n'ihe ego gbọrọ ọkpụrụkpụ mama m onye ọ bụ mụ na onye nke emekọ mama m onye ọ bụ ndị a niile bụzi ndị na-amala ọfa mana tata amụna nanị gị kịta ọkwa ịma mara kwuo ka esi taa so ịfụ na ụbọchị nke tata na ndị chọrọ m bịa ha na ha niile ekpuchi okwu ntị iti

akọnuche ndụ gị si nwanne gị a ndụ gị ihe niile n'ebe a ndụ ndụ anyị ji na ọkụkọ agbara isi ndụ anyị egbu ha ya kịta anyị eripụ anụ ihe ọbụla bụ ihe ga-achere anyị aka mgba n'oge krismas a anyị si na ọ ya adị ire ihe ọbụla bụ ihe na-akpọ onye chukwu mazuru ka obi onye dị anyị ji ọkụkọ agbara isi ya n'otu a ka nna ha si eme ya eweta ọkụkọ e were agbara ndụ maka na a na-agbagara agụ agbagara ọ ya ka anyị ji wee weta ọkụkọ wee na-asị ihe ọma n'ihe ọma chukwu kwadoro anyị ga-eru na ya aka o ihe a chineke kwuru na anyị ga-abụ tupu o kee anyị ndị iro jibu eji mbụ n'ụbọchị nke taata anyị gbuo ọkụkọ anyị ewere anakwapụ ya o atụmatụ onye iro niile ka anyị kwuru n'ụbọchị nke taata na ọ ya adịnatakwara anyị ire na abụke bụ abụke ndarụ ọgwụ n'ebe niile e niri ọgwụ na ebe niile a gwọrọ anyị ọgwụ na ihe niile anyị anyị jiri na abụke a were bibie ya o ihe anyị ga-enwe ọ bụ aṅụrị ụlọ krismas anyị gbasịa ya anyị ga-emecha kwuo sị na krismas ya bụ the best krismas anyị gbanogoro so far maka na ihe ọma ga-emerịrị anyị onye ọ dịkwa ya ka onye ọ dịkwa ya ka a ga-asị na ihe ọ na-eme na ana maka ị ma na ọ nwere ihe bụ ị na-anye mmadụ nkasi obi obi ya na-agwa ya na ihe a bụrụ eziokwu ya bụ ọ dịka ọ bụ empty hope ejikwana imere onwe gị asị onye na-enwere okwukwe maka na okwukwe ka e ji ejekwu chukwu na o nwekwa onye fụ chukwu anya mana anyị nwere okwukwe na ihe anyị na-arịọ chukwu na ọ ga-emere anyị ya ya bụ anyị were agwa ngị nwa bụ onye ị na-asị a na-agwa gị kịta na ọ gata adị mma so far na i nwere ihe ị na-eme bụ ihe i bidoro aka na anyị na-arịọ chineke maka na chukwu kwuru sị na ya ga-agozi ọlụ aka gị o nwero mgbe o kwu na ọ ya agozi gị ihe chukwu na-agozi bụ ọlụ aka ma nke ọ bụla i bidoro aka bụ ọlụ aka gị asị chineke ka o gozikwa ya o ndị nna ndị ala gozikwa ya o ndị nna ndị ala gozikwa ya o o were gozi ụmụ nwoke niile wee nye anyị ogologo ndụ na utu nkeli o